bụ nlụta nwa ya mbe ọsọ oche nwere ọkpa anọ ejiwa anọdụ hmm. ezumezu m abụ nene bụ ya mere m njiri ezu oke na mmadụ mma ejiwa azụ eke zuo oye zuo ahọ zuo nkwọ eh, ezumezu m abụ nene bụ ọra agwụ ọra alụsị ọra mmụọ ọra ndị mmiri bụghara tawa bụrụ enu ebụla na wabụrụ nkịtị wee mechaa wapụta ibe na ndụ m ọ bụ ezumezu eh, mụ na nwa na-akpa mụ na nwa mara mụ na nwa mara ka esi akpado mbọsị ebe a mere ibe dị mma nke nebe mbọsị nke ma mere nke ndị njọ bụrụ mụ na nwa maka na-emere njọ sọsọ ha na-ebe bụ mma mma mma meri njọ mata ya ka ya bụ mme na-emerere mma so takwata na enwe mụ na nwa dị na mma nwa sị ka ka anyị nwee obi ahụ lesi ọda ezumezu m bịa ka mụ na ba kpalịa mụ ezumezu wee bịa ihe na-esi ezumezu ezumezu wee wụọ ụmụ Igbo ndị anaghị efu na enwekwana ihe eji ama dibịa maka nke mbụ bụ kedu ihe bụ dibịa ka anyị site n'ebe a pụtara maka atị nke ebe a esinyere anyị aka maka a na-akpọ dibịa dibịa dibịa ụfọdụ aghọtazi bụ dibịa ya tutu ya bịara azụ nke nke bụ dibịa
ọra eze a sị na ee okwu a gwara nwa nwere nne ka nwa na-enwerọ nne ji amụta ihe ma na-ezo eji m maka ya wa na-ekwu nwa bụ okwu nsị na mmanya ejidere ya na nwunye ekwu ịbịa mma alị bụ dibịa nne m na nna m gwara m okwu dibịa ara sị na nwata mụta ekwude nne ekwude nne ya okwude ndị isi mmụọ ndị isi ebuchi enwere iwe na mbọ n'elu ụwa ugwu bụ nwa ọgụ bụ ibe anyị nwere chukwu abịama chukwu chukwu onye okike abịama abịama bụ abịa abịa amalụ abịama abịa amalụ ọ bịara n'oge mmanwụ a. ya bụ chukwu okike abịama ị na-anụ ibe nna abatazie na chukwu okike abịama bụ mmụọ ana na-ahụrọ anya enwee di abịama enwee di abịama di abịama ahụ ya bụ dibịa mkpọbili dị na ya ya ejiri wee kpọ ya di abịam ọ dibịa di abịa dibịa dibịa bụ di abịam so abịa n'okike na mbụ wa na-ekwu bụ chukwu okike abịama ọzọ bụ di abịa ọzọzi bụ arọbụ na agụ bụ mma abụrụ na-emezuru akwụkwọ na-atụ abụ nne violu ụwa niile ụwa ji ụwa bụrụ akwụkwọ a na-adara ada ya bụ chukwu na di na ezumezu abụ ezumezu abụ nne bụ ọra mmụọ atụrụ kpa ụdị bụ ndị isi abụ nne bụ ndị Igbo bụ ụmụ nwaanyị a etọkala ọkala ete ee ọ va bụ ọmụmụ ahụ ọ va bụ ụwa ahụ ọ va bụ ana ahụ ọ va bụ ezumezu ahụ na isi o nyele chukwu abịama na di abịama chukwu abịama ekee onwe mụ mụ bụ di abịama o nye m okike n'aka ezumezu bụ ihe okele ihe nyere m aka ka okike ahụ wee zuo oke ezumezu ahụ bụ avọ mụrụ ọmụmụ ahụ ọ va bụ ọrụ ụbọchị va bụ ụlọ evoya maka na ọ bụ na va arịrọ ị ma na ive na-emezuru na ụlọ owu ọkpa n'ime akwa na-ataba ewepụ owu ọbụla i wepụrụ na ite ahụ isi n'ọkada na wa na-atọ ọkwụ chinchin ya bụ ezumezu ahụ so dibia na-ekwu okwu ya bụ di abịama ewepụ chukwu ọ bụrụ dibịa dibịa ya na-emerụ dibịa n'ike dibịa na-eme dibịa maka na na ọ bụ ọrụ ntaramahụhụ dịrị ya na ọ ya achọrọ ihe eji agwọ ndụ ọjụ o nwere ike mmụọ anwa achọrọ ka ọ gwọ ya bụrụ ụzọ tụọ ọya anwa ọya achọ ọya anwa were aka ya gwọ onwe mụta ya ebe bụ atụ ọya ọzọ ọya chi ya ihe ọ ji atụ ọya ahụ nne bụ o mee ka o jemebe ụwa ya ka o mebe njọ atụ ọya ọ nata onye jegedebe ya ihe ọgwụ ọgwụ ya wọkụrụ ị na-enye anya ọ banye n'ọvịa were aka ya chewazi adụ eji adịrị ya mma tụrụ ya emepe anya gwa ive na-eme ya ọ malị ya o mebi ya um, ndụ adị ọzọ nwanne mmadụ ndụ na ọ bụrọ dibịa niile bụ ndị pụtara force onwe wee mewe dibịa na mgbọrọgwụ na mkpara akwụkwọ na-ekwu okwu anụmanụ dị n'ọvịa na-ekwu okwu nke dị n'ụlọ na-ekwu okwu ikuku na-ekwu okwu anyanwụ na-ekwu okwu ọnwa na-ekwu okwu kpakpando na-ekwu okwu ihe ndị dị n'ụwa na-ekwu okwu na-agacha aga o nwere ive kwuo oge ibe ihe ọbụla isi n'ekwu obi bụ okwu obi bụ because one day ị bịa ka wet bịa opuchuo ya osebe ahụ kwụrụ ọ dị mma n'ụlọ o nwere ike a sị gị na-alụ ten deck hundred deck n'ebe mbọ sọ ya bụ ọ bụrụ mmadụ ya gwa gị so na dibia bụ ọ bụ ive a na-apụrụ apụ na mmụọ ka ọ bụ onye ọbụla ọ bara n'ime ya emebi ya onye ahụ enwe mmụọ nlụta mmụọ ndokwe mmụọ eji edokweta ive onye ahụ bụ dibia dibia na-emebiri ive dibịa enwere ike imebi ive dibịa enwere ike ịkọ nsi dibịa ya agwọ nsi dibịa nwere mmụọ nlụta dibịa enwere ive a na-alụtanwu dibịa ya akpa alo dibịa ya akwa nka dibịa ya eme ụzụ ebila dibia dị talented spiritually ive onye dị bụ ọrụ na nọ meditatiakwa n'ive ahụ ya dị mkpa mmụọ eji eme ive abanye n'ime o mee ive ahụ excellent mmadụ na-emekọta abụ na ezi arịrọ na mgbe gboo na ọ ya amụrụ nwa dibia na-agbawa mmadụ avọ bụ ndị be anyị mgbe gboo bute nwa ma ọ bụ na ezi agara mana ọ rịa eme ka ezi ya gana maka na anyị na nwa nọ n'ime avọ na-ekwu okwu anyị na mmụọ ahụ a na-eji amụ nwa na-ekwu okwu na ọ chukwu ka anyị bụ so na ya mere ndị be anyị na-etinyere anya n'ihe gbasịtara mgbawari onye ọbụla gbawara mana o nwere ive si wee gbuchie ibe mmiri si amị ya na arị ya ma m na-abịa na branch ahụ ibe nye nwa nọ as a branch na o nwere ive si aka ọtụ ya from taproot ọ na-adị amịtazi mmiri ya na-ebute oke mgbawari ya na-ebute oke operation na agbụrụ na-eme ụva na mmụọ akwụ na mma e na-emere operation maka operation bụ ive ike ka ọ bụ na ive ike adịrọ mma hmm. Hmm. ive na agbụrụ ọbụla so onye ọdịnala na-emeghị ive n'anya believe me ọ bụrọ by their power maka na o nwerọ onye ji aka ya mụ onwe ya onye ahụ na ị vụrụ na-eme mistake na-emelu onwe ya arị ọ bụrọ intentional na ịmara ive tinyelie o ji wee nwee ike kpaa ụdị agwa ahụ na ọ bụ ndụ ahụ ọ na-echerish o ji maka ọ wụcha arụ gbaa perfume ọ pụta n'ụzọ n'anya ka onye ala ewere ya so na dibia bụ ebele chukwu ọ bụrụ dibia mmadụ ebusona dibia agha na dibia na-edokwe edokwe a sị na ofeke malụ ọgwụ malụ mgbọrọgwụ mmadụ agwụ ọ ndị ofeke o nwere ndị ọgwụ mere dibịa ma o nwere ndị bụ dibịa na-agba ọgwụ anyị nwa bụ dibịa na-agba ọgwụ anyị na-akọrọ nsị anyị na-emekwuru ọnụ ọgwụ anyị na-agwọ bụ ndụ maka na ọgwụ bụ ndụ anyị na olili anyị bụ ọgwụ anyị ọgwụ enwerọ ajọ ava onye na-akpọ ọgwụ ajọ ọgwụ na-ekwu dịka like mmadụ ịsị na eh, bad good onwe bụ bad good ajọ ọgwụ ọgwụ bụ good already so ibe tinyezi ajọ ọgwụ bụ onwe gị nata ahụ no ive e nwere bụ ive naabọ positive and negative positive bụ ọgwụ negative bụ nsị ọ nsị bụ ive anyị na na-eberu nsị ka anyị na-akalụ oh. mana ọgwụ ka dibịa na-agwọ o ji azọ ndị nke be ndụ ya bụ dibịa nọ ava ka ka a gụrụ awọ o ji adị ka awọ na-esi ntị na ọ ṅụrụ anụ ọkpụrụ ka ọza ewewe ya mgbe ledu asị nwere oyi eme kama ya arịrịa ka ya kwe n'isi ka chi wee vo Thank you.